donc ni waati na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw sɔgɔlen don kunnafoni teliman de la dɔgɔkun kibaru ale sanfɛ min perezantelen don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ danbele mohamɛd kuma tigi kunnafoni daminɛ la an bɛ taa san sɛrikili la i b'a ye k'a fɔ n'an taara san sɛrikili la san sɛrikili la i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye sibiridon mɛ kalo tile tan ani wɔɔrɔ waati min na kɔɲɔdenw bɛ ka kɔɲɔmusow ni kɔɲɔkɛw labɛn k'u bɛna kɔɲɔmusow ta k'a di kɔɲɔ kɔɲɔkɛw ma kɔɲɔ kɔni a wasalen don bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don nka i b'a ye k'a fɔ balinako dɔ de bɛna bali ka kɛ o ye juman de ye drone de nana ka na kɔɲɔjama bɛɛ lajɛlen jɛnsɛn drone kɔni jiginna kɔɲɔbaw kan du dɔ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye maa wolonwula olu kɔni o bɔnɛna u ni na fɛn min ye cɛ saba ani muso naani wa maa caman caman de bɛ olu fana joginna nka u ye olu boli bɛɛ lajɛlen ta ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la joona joona fɛn min ye san sɛrikili ye u y'u jɔ o bɛɛ lajɛlen na u ka furakɛli kɔni bɛ sen na an bɛ waati min na ko sa minnu kɔni joginna nɔgɔya kɛra nka minnu taara an bɛ dugawu dɔn k'u ye ala ka saya k'u ma lafiya ye kunnafoni telima an bɛ taa bamako bamaɲare i b'a ye k'a fɔ n'an taara yen fɛn min y'an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye ale kɔni lakɔlikaramɔgɔ tun don ala y'a garijɛgɛ a kɛra jamana ɲɛmaa ye n'o de ye modibo keyita modibo keyita ale kɔni fatuli ani san cɛ a bɛ bɛn san bi naani ani san kɔnɔntɔn ma nka i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye modibo keyita ale kɔni ale sara san min na o de ye mɛkalo tile tan ani wɔɔrɔ san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi wolonwula ani wolonwula a sara ka si to san bi wɔɔrɔ ani san kelen na i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye an ka minisiri ye n'o de ye général abudulayi mayiga abudulayi mayiga o kɔni jumadonya fɛ a taara ka taa tasi bila kɛ kaburudon na fɛn min ye modibo keyita su ye ka taa ka taa tasi bila k'a ye k'a jira maliyɛnw na k'a fɔ fɛn min ye jamana ɲɛmaa i m'a kɛ fan o fan fɛ hali n'a y'a sɔrɔ i fatura i ka kan ni bonya ye fɛn min ye minisiri a ye nin ko in kɔni ta k'a sɛgɛrɛ a yirala k'a fɔ depuis a nana san o san a bɛ nin ko kelen in kɛ wa a y'a ɲini maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ banbatɔw ye kɛrɛnkɛrɛnya la fɛn min ye sajo kamara ministre de la défense min n'a fatura ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka dugawu kɛ banbatɔw ye an bɛ waati min na i ko sisan donc hali ka bi an bɛ kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la fɛn min ye donsow ka ɲɛmaaba ye n'o de ye yusufu toloba yusufu toloba a bɔra ka kuma jumadonya fɛ fɛn min ye juma an kɔrɔ yan a ko ko fɛn min ye nin ko in min bɛ ka taa ka baɲagarakaw sɛgɛrɛ ko nisɔngoya kɔni bɛ yen ko nka ko dugulamaw k'a dɔn k'a fɔ k'ale Yusufu Toloba ka fara armée Mali kan k'a bɛɛ lajɛlen de ye malien ye wa bɛɛ lajɛlen de ye ko kelen maa o maa n'i ye ko de ye ko min n'a m'i diya maa o maa n'i ye ko de ye n'i sigalen bɛ ko in na ale Yusufu Toloba n'i bɛ se ka donso o donso lasɔrɔ i ka kunnafoni ta k'a sɛgɛrɛ walima i ka finitigilamaw n'i bɛ se k'u lasɔrɔ i k'u lasɔrɔ joona i ka kunnafoni in d'u ma a tilala k'a fɔ tuguni ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ko maa si kana panike ko sabula k'olu to yan ko gɛlɛya foyi a tɛ se ka bin Baɲagarakaw kan tuguni min kɛra o kɔni o ye alalatigɛ ko ka Baɲagarakaw kɔni k'u hakili sigi ko foyi foyi tɛ yen bilen n'a basi bɛ s'u ma Yusuf Toloba a ye nin fɔ Baɲagarakaw ye jumadonya fɛ donc hali ka bi an bɛ kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima an bɛ taa Mɔpti region na n'an taara Mɔpti region na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa Jafarabe Jafarabe i b'a ye k'a fɔ Jafarabe ale minɛlen don banbaatu fɛ kabini mai kalo tɛmɛnen san ba fila mugan ani duuru nka i b'a ye sibiridon mai kalo tile tan ani wɔɔrɔ san ba fila mugan ani wɔɔrɔ i b'a ye k'a fɔ waati min na maaw bɛ ka labɛn sabati k'a fɔ ko u bɛ tobilikow ni ko bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini fɛn min ye bɔ bɔla min kalama dɔrɔn o y'a sɔrɔ an ka finitigilama n'o ye sɔrɔsiw ye sɔrɔsiw kɔni u caman camanba de u donna Jafarabe dugu kɔnɔ a kɛra Jafarabekaw kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ sugo la bɛɛ lajɛlen kɔntanna wa bɛɛ lajɛlen nisɔndiyala u kɔni ye sɔrɔsiw kunbɛn sɔrɔsiw nana nacogo la nacogo min n'a diyara dugukɔnɔmaaw ye kosɛbɛ sabula i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye mobili sɔsɔnen bɛ balo ka fara furaw kan ka fara finiw kan ani fɛn caman camanba de u y'o ta ka na sama Jafarabekaw ma Jafarabekaw kɔni m'a sɔrɔ ni u ka kuma ye fɛn min ye u ka mɛri ka dankan min ye n'o de ye Musa Kɔmota Musa Kɔmota ko ko ayi ko nin tɛ tiɲɛ ye ko ale kɔni bɛ sugo la tellement que ko in diyara Jafarabekaw ye an bɛ waati min na ko sisan u kɛr'u yɛrɛma hɔrɔn ye Jafarabekaw ko ko a ko ni kura kɔni ko o donna Jafarabe an bɛ waati min na ko sisan ka sababu kɛ sɔrɔsiw ye Donc hali ka bi an bɛ kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni an bɛ to an yɛrɛ fɛ Kayi yan nka ko in an b'a ye k'a fɔ ko nin tɛ kɛ nin tɛ fɔ si de ma labɔli kɛ i b'a ye k'a fɔ an balimamuso in kɔni Sikasoka don ale y'i to Sikaso ale tun bɛ réseau de manipuler kosɛbɛ n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Facebook ale tun ni maa dɔ bɛ teriya la ni cɛ dɔ tun bɛ teriya la cɛ in ye Kayika ye teriya in kɔni nana diya ka diya fo jusqu'à ce que muso y'a ka numéro personnel ta k'a di cɛ ma tuma bɛɛ cɛ in b'a wele telefɔni na kow nana diya ale ye voyage karalen de boloda k'a fɔ a cɛ ye ko ale bancinin dɔ de bɛ Buguni k'a bɛna taa bɔ bancinin na Buguni cɛ kɔni ma problème don a la ko basi tɛ n'i bɛ taa bɔ i bancinin na o tɛ basi ta ale ka Buguni ta a nana a yɛrɛ sɔrɔ Kayi yan o kɛra ani sisan cɛ a bɛ san naani ɲɔgɔn bɔ cɛ kɔni y'a muso ɲini fan tan naani a y'a ɲini kɔrɔn fɛ k'a ɲini tilebin fɛ k'a ɲini banfa ni kɛɲɛka a ma se k'a sɔrɔ nka i b'a fɔ Ala ka ko muso in kɔni bɛ Kayi a mɛnna jaja a kɛlen bɛ ka yɛlɛma cɛ in de bara nka cɛ in yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko muso in ye muso furulen ye a terikɛ dɔ de bɛ feereli kɛ sugu la o de ye muso in ye muso in a tun lajɔlen don ale ye muso in ye yɔrɔ min na ale ko nin ye ne terikɛ muso ye ale ma don dɔwɛrɛ la a y'a ka feere bila ka don a ka yɛlɛ a ka moto kan muso in donna moto in kɔnɔ a ye muso in kɔni suivi fo muso in sera a ka so a sera a ka so waati min na a ye terikɛ in kɔni wele ko n y'i muso ye a bɛ Kayi mara la terikɛ in kɔni ma don fila la terikɛ in nan'a sɔrɔ yan u taara fo muso ka so ka sɔrɔ ka muso wele polisi la u y'a wele polisi min na o de polisiw min bɛ Kayi n'a bɛ f'a ma ko spécial u y'a wele yen de ka taa ka taa dala ɲininka u ye cɛ yɛrɛ dala ɲininka tiɲɛ de ka di Ala ye muso ko ko ale m'a fɔ cɛ ye k'a fɔ ko a furulen don jaja a bolila ka na a kamalen de nɔfɛ a lajɔlen bɛ kɔnɔbara min na a furucɛ ko ko hali n'o y'a sɔrɔ a lajɔlen don ko ale b'a muso fɛ furukɛ in kɔni u m'a gɛlɛya u kɔni ye ko in silamɛya fɔ cɛ in kɔni taara n'o ye kamalen ye a ko ko n'a ka di cɛ ye k'ale n'a muso bɛ taa ko ni muso in jiginna waati waati k'a b'a den bila ka na ko o t'a la basi nin ko in de kɔni kɛra an fɛ kayi yan cɛ in a seginna n'a furumuso ye ka taa sikaso mara la hali ka bi kunnafoni telima an b'a la sanfɛ kunnafoni telima an bɛ taa mɔpti n'an taara mɔpti Mɔti dugu min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko dandugu mɔti dugu wɛrɛ fana bɛ yen a bɛ f'a ma ko tamarɛn i b'a ye k'a fɔ bamatiw kɔni tun y'u ka bamatiya wale ta k'u bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nin dugu fɛn fɛn filɛ k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛr de kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ u y'u ka bamatiya wale ta k'a fɔ k'u b'a ɲɛsin siwiliw de ma n'o de dugukɔnɔmaw ye waati min na u b'u ka labɛnw sabati jaja yɔrɔ dɔ de b'u bamati ninnu bolo u dagayɔrɔ maa si tun tɛ u yɔrɔ dɔn nka fɛn min y'an ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw ye u ye o yɔrɔ ɲini k'a cibler k'a yɔrɔ in k'a filenkolon ci k'a dakolon ci nka i b'a ye k'a fɔ mobili dɔ tun bɛ yen o kun tun labɛnnen don k'a bɛ ɲɛsin fɛn min ye bɛr ma nka a ko in kɔni ma se ka sira sɔrɔ mobili in kɔfɛ moto caman camanba de tun b'a nɔfɛ u ye olu bɛɛ lajɛlen neutraliser ka mobili in bɛɛ lajɛlen ci k'a tiɲɛ nka an bɛ waati min ko sisan plan min tun b'u bolo a kɔni bɛɛ lajɛlen tiɲɛna an ka finitigilamaw fɛ an b'u fo dan tɛ foli min na d'accord hali ka bi an bɛ taa kunnafoni telima an b'a la sanfɛ an bɛ taa bamakɔ bama ɲare i b'a ye k'a fɔ bamati minnu waati min na n'u b'a fɔ ko mobili ti don bamakɔ ko mobili ti bɔ ko ni ala sɔnna ko nin seli na ko bamakɔkaw n'a k'u sen na ko maa si ka bolifɛn tɛ boli ko sabula taji si tɛ sira sɔrɔ ka don nka an bɛ bɔ min kalama fɛn mun ye sibiridon Mɛ kalo tile tan ani wɔɔrɔ sɔgɔmadafɛ joona i b'a ye k'a fɔ sitɛrini kɛmɛ wolonwula bi saba ani wolonwula o de donna taji la bamakɔ bama ɲare a kɛra nisɔndiyaba ye sɔrɔdasiw kɔni maaw ma sɔrɔ ka foyi de fɔ ni nisɔndiya tɛ banbatiw kɔnɔ ko olu kɔni kelen de bɛ se ko la nka fɛn min ye nin kelen ye sɔrɔdasiw ko ko nin kelen kɔni ko ni ala sɔnna ko bamakɔ sali na diya sabula u ko ko bamakɔkaw bɛ seli kɛ u sen na ka sababu kɛ tajiko ye ko nin kelen kɔni ma sira sɔrɔ fɛn min ye nisɔndiya ye kɔni a bɛ bamakɔ nin waati na tajiko la ka sɔrɔdasiw fo kosɛbɛ nin yɔrɔ la Afoni telima hali ka bi an bɛ taa RDC République démocratique du Congo dabalibanko fɛn min ye fièvre Ebola a seginna ka na kongokaw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ ko in kɔni ye kongokaw dabali ban u kamana gan nin dɔgɔkun in kɔnɔ banakisɛ in kɔni nana ka cari kongo fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen na ni nin bana in fɔra faso maliba in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min don sabula an y'a vécu ka tɛmɛ nka i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye RDC kaw ye caman de bɛ k'i dama sɔnya k'a fɔ ko bana in nana ko sabula ko fura yɛrɛ ma sɔrɔ bana in na olu bolo parce que bana in nana a bɛ tile fila dɔrɔn bɔ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ bi kɔnɔntɔn ani kɔ a ye olu de ataki a kɛlen ka olu ataki olu kɔni bɛ k'u dama kasi sugu bɛɛ lajɛlen na dɔw yɛrɛ y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ka na mali la ko ka na ɲininkali kɛ ko sabula bana in ɲɔgɔnna tun bɛ mali la ko mali ye fura sɔrɔ u ta la nka an bɛ waati min ko sisan fɛn min ye RDC République démocratique du Congo u kɔni wulikajɔ kɔni a bolodalen don u fɛ bɛɛ lajɛlen sirannen don wa bɛɛ lajɛlen de jɔrɔlen don bana in na sabula Ebola ye bana ye n'ale y'i minɛ a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i ka bɔ a la fɛn min ye jɔyɔrɔ ye ni fila tɛ Gkaw kɔni u jɔrɔlen don an bɛ waati min na ko sisan d'accord hali ka bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ nin kɔni minnu tun perezantelen don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ Danbele Mohamed kumatigi a ye to sɔgɔlen kunnafoni telima na maa minnu maa kɛ ni ja in sɔrɔla a y'aw jija aw ka ja in jɛnsɛn ka taa diɲɛ fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen na a ye to sɔgɔlen kunnafoni telima na sabula ni kumatigi bɔra yen sen Mohamed keyita pasi ale bɛ na bakuruba kunnafoni diɲɛ kɔnɔ ka taa se yɔrɔ o yɔrɔ kunnafoni n'a bɛ sɔrɔ yen n'aw mago b'a la Mohamed keyita pasi ale bɛna o di aw ma bamanankan jɛlen na sisan sisan.